Mfumu wawa zimfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene wapenga misala chifukwa cha mzake mnyamata amene dzina lake ndi Christopher Christopher amachokera komweko ku Lilongwe ku area 49 mnyamatayu adali mnyamata wa nzeru kwambiri amaphunzira sukulu pa Chisapo secondary school ndakuti mu nthawi imene ankapita ku sukulu china chilichonse chinali bwino koma mnyamatayu adakula ndi mayi ake bambo ake adamwalira iyeyu ali wamng'ono ndiye mu nthawi imene amakhala kudapezeka kuti school fees idasowa atamaliza form 4 zotsatira zake adayamba kukhala pakhomo ndiye mu nthawi imene amakhala pakhomo paja zinthu zinanzina zimasowa zimavuta kadyedwe zovalaso monga mukudziwa ndi zinthu zina zina zokhuzana moyo wa tsiku ndi tsiku zosatira zake adapanga chiganizo chofuna kuyamba bizinesi yake sindikudziwa kuti anayamba bizinesi yanji ndakuti bizinesi ija adayiyamba ndipo china chilichonse chimatheka amapeza tindrama kumathandiza makolo ake komanso mng'ono wake mubanja mwawo analimo anthu awiri ndakuti mu nthawi imene amakhala adakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa Stino. Stino adali mnyamata amene amapanga za nyimbo, amaimba. Stino adamfikira ngati customer, ankamugula mnyamatayu. Kawirikawiri amamupatsa ndalama. Ndiye Christopher anali nchidwi ndi Stino chifukwa chakuti Stino adali customer wabwino. Ndiye Stinonso ataona kuti Christopher ali ndi chidwi ndi ine, afuna titakhala mafrendi, kenako adayamba kumfikira. Ineyo ndikufuna ndikuthandize. Ndakhala ndikukugula kwa nthawi yaitali, koma panopa ndikufuna ndisinthe moyo wako. Ndikufuna ujoine tchalitchi chathu. Tchalitchi chathu pompano chikhala chili pena paliponse. Ndiye panopa tili mwakabisalira, tilibe matchalitchi mwinamwina. Tikufuna azibusa ndi cholinga choti tiaphunzitse, kenako tiziatumiza mu madera kuti akatumikire Mulungu. Zotsatira zake Christopher adali osangalala pozindikira kuti Stino Adali mnyamata oyimba komanso oopa Mulungu komanso afuna amuthandize. Zotsatira zake Christopher adavomereza. Adamuuza Stino, Ok ndakumvani, ndiye titani? Stino adamuuza kuti ndibwera kudzakutenga. Tsiku loyamba anabwera adamtenga adapita naye kutchalitchi kuja. Adakakumanadi ndi anthu ena kutchalitchi kuja amenenso amaphunzira Baibulo. iye ujanso anajoyina anamphunzitsa baibulo tsiku limenelo adapita koma akubwerera adampasa ndrama akuti idali 20000 ya transport atafika ku nyumba adamtumiziranso ndrama 100000 yakuti agule chakudya pakhomo ndiye wiki inanso Anabweranso Stino kodzamutenga Christopher. Christopher adapitanso mwachizolowezi, anakaphunzira Baibulo izi ndi izi, anapitanso kunyumba. Ankampangira china chonse chimene akufuna. Ankamtumizira ndalama kawirikawiri yokuti azigula zakudya pakhomo pakwawo komanso azithandizira makolo ake. Akuti zimenezi zinayambika mu chaka cha 2025 mpaka na mu chaka cha 2026. ndakuti mu chaka cha 2026 cha mu julayi ndi pamene zinthu zidasintha atamaliza kuloweza baibulo atamaliza akuti wamkulu kumalo kuja adamuuza christopher uziwa chani apapa ndiye waloweza baibulo panopano tufuna uyambe utumiki wako komano tikufuna nsembe christopher adafunsa nsembe yanji Mbusa uja adamuuza kuti mbuzi ndi imene ikufunika. Christopher adanena kuti a nzosavuta, mbuziyo ndingathe kuipeza, ndikagula ndibweretsa. Anthu aja adamuuza kuti mbuzi imene tunenayi si imene ukuidziwayi ayi. Mbuzi imeneyi ndi yachikazi. Christopher adanena kuti musavutike, mbuzi yachikazi ndikaisakasaka m'mudzimu ndipo ndiibweretsa. Anthu ajanso adakanitsitsa, adamuuza kuti mbuzi imeneyi siimapezeka kwina kulikonse koma m'nyumba mwakwanu. Iye uja anali odabwa, ah, atanthauza chani? Kenako anawauza anthu aja, mukundikuluwika, tandiuzeni chilungamo, mutanthauza chani? Anthu aja adamuuza kuti, tikufuna mayi yako uwapereke nsembe. Padali pa 14 July 2026. Akuti Christopher adakana. adanena kuti zimenezi n'zosatheka, Ine mayi anga ndimawakonda ndipo sindingawaphe. Ndikupanga zonsezi chifukwa cha mayi anga ndipo nditawafotokozera kuti ndifuna kukhala m'busa, adali osangalala. Zimenezo sindingapange, sorry. Anthu aja adamuuza kuti, Iweyo nde walowa kale, palibe chimene ungapange komanso kumwa tamwa limodzi, palibe chimene ungapange. Apapa ukuyenera upange zimenezi, apo ayi upenga misala. Christopher akuti anapsa mtima. Adachoka kumene kujako mokwiya ndikumapita kwawo. Ngakhale ndalama ya transport anthu aja sadampase koma anali ndalama mthumba mwake imene anagwisa ntchito transport kupita kwawo. Atapita kwawo adayamba kukhala. Anamuimbira foni Stino, Stino sanayankhe. Adayamba kukhala kuyambira pa 14 July mpaka na pa 28 July. Pa 28 July ndi pamene adayamba kupanga zobalalika. Koma n'kuti mu nthawi imeneyi makolo ake adawalongosolera komanso m'bale wake adamuuza. Kenakono makolo ake aja amamtengera kwa azibusa. Panopa, pamene ndunena pano, ali kwa abusa akumupempherera ndi pamene makolo ake komanso m'bale wake amabwesa nkhani imeneyi kwa ife ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengerepo phunziro komanso mukhale osamala. Anthu ambiri amabwera ngati akuthandiza koma ali nzolinga zina. Chitsanzo ndi Stino, anabwera ngati akufuna kumuthandiza koma akumuika mu mavuto aakulu. Akuluakulu, pali anthu ena ake amabwera mopatsani ndalama, akupatsani 1 million mukuvutika, inu nkumasangalala, inu nkumaona ngati kuti anthu aja akukondani. Anthu enawa amakhala akudziwa kuti iweyo kuti zizakuyendera anthu ambiri amakhala kuona za kutsogolo kwako tsono iweyo umangoona zapa amakupatsani zinthu zotsatira zake amakuberani mwayi anthu ambiri anapatsidwa zinthu anaberedwa mwayi akuvutika chifukwa chakuti ankaona za lero sankaona za mawa pamene anthu amene amapanga zoyipazi amaona za mawa amaona za mawa Akuluakulu, khalani osamala ngati munthu afuna kuthandizani. Osamangolandira zina zilizonse. Kunja kuno kunaipa. Ndi zimenenso zimachitika ku nkhani yothandizidwa, ku nkhani ya ndalama. Amakupatsani ndalama, inuyo mumanjoya kwa 2 minutes, koma anthu aja amakuberani mwayi wanu. Ndiye zikangotha ndalama zija, umakhala kuti wadya zako zonse za moyo wako wonse, kwinaku umangovutika. chifukwa chakuti wina wake zinthu zimene zimayenera kukhala zako zikupita kwa iyeyo akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga